a chuir iomad de duine i mbaol a threascartha. Is dócha gur b'amhlaidh a bhíos mórálach toisc gur orm a ghlaíodar nuair a chinneadar ar a leithéid do chur ar siúl. Ach dhíolas as an mórálacht sin go minic ina dhiaidh sin, go mór mór an chéad chúpla seachtain dá rabhas ina bhun. Sa bhliain naoi déag 's a ceathair do tharla san mar tá anseo i leabhar os mo chomhair. An deichiú Aibreán, naoi déag 's a ceathair. Aifreann i gCill Tulaí. Go Trá Lí le Tomás Ó Dónaill ar a chóiste. Gaeilg ar fad a labhramar. Tamall ag caint leis an Dr Ó Cobhthaigh i dtigh a dhriotháir i dTrá Lí. Aige sin a bhí an lóchrann draíochta chugham. An Coiste Gnó d'iarr air é a thabhairt domsa. Ball den Choiste Gnó is ea é agus bhí roinnt Gaeilge aige. Níor thuig sé puinn mar gheall ar an lóchrann ach chomh beag liom féin. Magic lantern a bhí air sa scéal a fuaireas ón gCoiste Gnó. Mé féin a bhaist an ainm eile air agus Tomás ag tagairt dó ar an mbóthar ó thuaidh dúinn thar Shliabh Mis ó Chaisleán na Mainge. Is dócha gur in aice Chaisleán na Mainge atá Cill Tulaí, bhí cruinniú ann an lá san agus labhair Tomás Ó Dónaill ann, do mheasamar an tráth san gurbh an-fhear Gaeilge é. An Dr Ó Cobhthaigh úd a bhí ag cabhair leis an gConradh, sin é a bhí ina Uachtarán ar Choláiste Bhleá Cliath d'Ollscoil Éireann. Ní dóigh liom gur lean sé ró-dhlúth den Ghaeilg mar is fada anonn uainn fós crot Gaelach ar an Ollscoil céanna de réir a lán dá fhaca agus dá gcuala mé le fada. Nach mó cor a chuir an saol Gaelach de ó shin. I gCill Orglan thosnaíos ar fheidhm a bhaint as an lóchrann agus gan ach cúpla duine lem' chois. Mícheál Ó Dochartaí, oide scoile, is mó a thug cúnamh dom chun é a chur i dtiún, ach do b'ainnis na pictiúirí a dheineamar leis go cionn tamaill. Lampa suarach a bhí agam, an solas do bheith ró-lag fé ndear cuid de sin. Nuair d'éirigh linn pictiúirí cearta soiléire a chur ar an mbrat mbán faoi dheoidh bhí an-áthas orainn agus bhíomar an-bhuíoch ar fad. Chuireamar amach gairm scoile agus bhailigh na daoine chugainn isteach. Bhí ana-oíche againn ina dhiaidh sin. Ní raibh aon bheo-phictiúirí ná gléasanna chuca an uair sin ann, agus bhain gach éinne oiread taitneamh as an sórd a bhí againn agus a bhaineann a lán as an saghas is fearr is féidir a chur ar bhrat inniu. Bhí sraith de phictiúirí agam i dtaobh saol Pháraic Naofa agus í daite ar fheabhas, agus chuireadh na daoine ard-spéis iontu san. Bhí roinnt eile a bhain le na seana-mhainistreacha Gaelacha agam, agus roinnt ag baint le na hiarrachtaí a dhein na Gaeil ó lár an tséú haois déag anuas chun smacht Gall a bhriseadh. Chuireadh na daoine ana-spéis ar fad iontu san, agus is minic a bhíodh dán nó cuid de dhán ag baint le cuid den stair ullamh agam féin nó ag buachaill nó cailín scoile le n-aithris le linn an phictiúir a bhain leis an áit a bheith ar an mbrat.

Prionsa Bhéarra, nó pictiúr Dhroichead Átha Luain agus Gaeil ag leagan na mbíomaí isteach sa tSionainn, nó an Sáirséalach ar a thuras go Baile an Fhaoitigh, nó gabha Luimní agus a ord i bhfeidhm aige ag plancadh na nGall sa bhearnain úd i Falla na Cathrach san agus ansan an chloch úd an Chonartha bhriste cois Sionna. Ba mhaith iad chun Gaeil óga a spreagadh. Gá le pictiúirí cearta. Ní hannamh a chonac daoine agus rian goil ar a súile tar éis cuid de na scéala a bhain le géarleanúint Ghael a chloisint. Agus nach agam a bhíodh an chaoi ar theacht ar labhairt na Gaeilge ar ócáidí mar sin mar do chuirinn in iúl go raibh daoine in Éirinn lenár linn gurbh fhearr leo an teanga a bhí á labhairt ag na daoine a chreachadh Gaeil tráth ná teanga Aodha Rua Uí Dhónaill is Dhónaill Cham. Na pictiúirí sin a luas cheana, agus fiche pictiúr eile go raibh baint acu le stair ár dtíre, agus saghasanna eile nach iad, do bhíodh á dtaispeáint agam, agus cúram trír orm go minic, mar sa ghluaiseacht dom ba dheacair duine a fháil a fhanfadh i mbun an lóchrainn dá dtéinn le hais an bhruit ag míniú an scéil a bhíodh á léiriú agam. Nuair a bhínn tuirseach, chuirinn, ar uairibh, scannán isteach, cliathánach nó bunoscionn ar fad, trí dhearmad uaireanta agus, d'aon ghnó, uaireanta eile, Baineann rud mar sin gáire amach nuair do theipfeadh ar aon tseift eile. Agus sos de shórd éigin dob ea gáire in áiteanna mar sin. I ndiaidh a chéile d'éirigh liom féin scannáin a dhéanamh go mbíodh véarsaí Gaeilge orthu, nó seanfhocail, nó an aibítir Gaeilge féin, nó gairmí catha Gael agus gairmí Chonradh na Gaeilge.